Beni torraus e beni torradas a custu atòbiu nou de Bogai Boxi, sa mandada in limba sarda chi bollit donai boxi a chini at scioberau de bivi, traballai e frincai in Sardinnia. Custa cida si trantzeus in logus diferentis de sa Sardinnia acanta sa sbuidadura de is moradoris est insidiendi is comunus piticus. Eus passau unus cantu de subregionis istoricas de Sardigna, Gerrei, Marmilla, Gaddura e Meilogu, po si contai su sentidu de arresistèntzia, is bideas noas e su sentidu de comunidadi de Armungia, Morgongiori, Cheremule, Bortigiadas e Montilioni. Custas biddas, mancai siant cumbatendi istentus mannus, funt puru logus de vida manna e bideas noas. Eus a contai cumenti is comunidadis de is logus siant arrespundendi a custa penoria de nascimentus, cuncordendi progetus Ca si smerant po ndi fai torrai de mortus is logus insoru. De su torrai caballu a is costumàntzias de sa cultura a sa promotzioni de is acadimentus chi ndi faint acolliai is bisitadoris e fintzas a is bideas noas de lauràntzia ca fait a dda sustenni e a sa cooperatzioni intra de is moradoris. Dònnia comunu tenit un'istòria de contai po mesu de arrexonadas e testimuniàntzias, eus a donai boxi a chini est traballendi chentza de si fadiai mai po apoderai biu su sentidu de comunidadi e po pesai unu benidori mellus po is generadas noas.
Armùngia est sa bidda prus pitica de totu sa provìncia de su Sud Sardegna. Seus pagus e de unus cant'annus seus perdendi abitantis po po mori de s'emigratzioni, po mori de de su fatu ca sa genti est sempri prus bècia, non nascint prus pipieddus e est una zona acanta su traballu est sempri stètiu pagu, zona de pastoris, de massajus, de minieras puru, ma de candu poi ant serrau is minieras sa genti at cumentzau a si a si fuiri. De cincuant'annus sa 'idda nosta est pitichendi sempri de prus. Ma seus circhendi de andai a innanti. Eus fatu museus, eus circau de fai arribbai sa genti po cannosci sa storia nosta, cun su nuraxi in mesu a sa 'idda, unu de is pagus nuraxis a s'essi conservau aintru de una 'idda e sa storia meda importanti de Emìliu Lussu puru. chi fut nàsciu in bidda in su milli otoxentus noranta e chi poi fut sempri abarracapiau a sa 'idda nosta. Joyce Lussu fut meda prus pitica de issu e fut de su millenoixentudoxi e issa puru arribada in Sardegna e poi in Armungia puru in su millenoixentucorantacuatru, fut un pagu diventada sarda e armungesa issa puru e apustis sa morti de Emiliu Lussu fut stètia pròpriu issa, cun meda giòvunus de 'idda, a cumentzai a fai cunvènios, amostas, a pitzus de Emiliu Lussu, e si podit nai quindi ca sa 'idda nosta giai de meda at incumentzau a cicai cun sa cultura puru de si ndi torrai a pesai. Immoi puru seus cannoscendi genti chi arribbat, strangius, stranierus, chi arribbant a bidda, mancai bint domixeddas piticas, domixeddas in su centru storicu, in perda, chi ddis praxint, biddas acantu si podit appretzai fincias sa trancuillidadi, su silentziu, s'aria bona chi nc'est, e quindi seus cumentzendi a cannosci s'arribu de genti, de genti strangia puru e custu si ponit meda Fidùcia e allegria puru, poita is armungesus funt abituaus a arreciri sa genti, funt acollientis, funt abituaus a fai festa, est una comunidadi acantu s'intendit, comenti in tantis biddixeddas piticas de sa Sardegna, s'essi parti de una comunidadi. E teneus, po more po custu teneus bell'abetu po su futuru e po su chi at a benni. Is biddas nostas, naturalmenti, po sighi pentzu eo, point tenni unu futuru, chi si torrant a pensai comente comunidadis integradas, no, poita est dificili pentzai ca custas biddas potzant torrai a cresci comente genti, comente abitantis. Po more po cussu est importanti mancai circai de arrexonai comente comunidadis integradas po is servìtzius, po tantis cosas, po sa cultura puru. Mo' podi nai, in Bidd'e Sartu, sa miniera de su Suèrgiu tenit unu bellissimu museu chi chistionat de sa storia de is minadoris, de sa miniera, est gestiu de sa pròpria cooperativa, sa cooperativa acantu traballu eo, e seus circhendi, Pròpiu in custas cidas eus inaugurau una mosta fotogràfica apitzus de su paesàgiu de su territòriu de su Gerrei, cun initziativa de aici a cumentzai a arrexonai po sa parti de sa cultura puru cumenti territòriu integrau. Po su chi ndi pentzu eu, is minieras chi ant cumentzau sa pròpia atividadi in sa in sa segundu parti de su milliotocentus no ant cambiau meda su chi fiant custas comunidadis. Nci funt stètius cambiamentus ma funt abarradas comunidadis de de pastoris e de massajus prima 'e totu. Nci funt stètius cambiamentus importantis fintzas po su chi est s'economia de custos territorius, ma funt minieras chi ant chi funt chi ant sighiu a abarrai obertas fintzas a sa metadi de su Noixentus e e quindi poi comunque comente ant ant serrau custas comunidadis ant cumentzau a perdi abitantis.
Cuatruxentus abitantis in sa bidda e atrus tantis pratzinaus me is bintiduus fratzionis. Bortigiadas est una bidda territoriu e fortzis puru po custu est unu unicum in su panorama de is comunus sardus. Seus in Gallura, a mancu de dexi chilòmetrus de Tèmpiu, ma custu est un'atru mundu, cussu de is biddas, fatu de genti cun nòmini e sangunau, innui sa stòria de unu, cun cuntentesas o doloris, est puru cussa de sa comunidadi. Non nci 'olit nudda a ddu cumprendi, bastat unu giru po sa bidda po biri sa vida de dogna dì e prus che totu po fai una giaciarrada cun sa genti. No nc'est discunfiàntzia, ma atentzioni po s'atru. Bastat a tenni unu pagheddu de sentidu e dogni unu ti narat una parti de sa vida sua e de custu mundu chi puru innoi tenit is normas suas, chi no funt tanti difìtzilis de ligi. Est una bidda chi donat atentzioni a isse totu po custodiai e difendi sa cosa sua e chi in su matessi tempus depit essi istimada cumenti una cosa spantosa e rara. cumenti a is arregordus chi dognunu de nosu si potat a fatu in dogna logu, ma chi a pustis, totus impari, torrant a potai a s'incumentzu de totu. Bortigiadas si ponit a cuatruxentucincuanta metrus de altitudini in mesu a montis chi arribant fintzas a milli metrus, castiendi unu territoriu istèrriu a orienti de su riu Coghinas e de Tèmpiu, cun carateristicas geologicas de importu mannu. Difatis òspitat, de su millinoixentuotantacuatru, su Museu Mineralògicu, cun otuxentus esèmpius de mineralis chi rapresentant duxentucincuanta calidadis, chi arribant pruschetotu de sa bidda, ma puru de atrus territòrius sardus. Oi si chistionat su galluresu, ma fintzas a sa mitadi de su sèculu passau sa lìngua fiat su logudoresu. S'economia est fata a pitzus de su traballu de sa terra. Innoi agataus meda bìngias, difatis in custa terra si produsit su fermentinu de Gallura. No nc'est sceti s'agricoltura ma puru s'allevamentu, s'artigianau, sa coltura de is padentis, s'ospitalidadi rurali. In sa bidda is arrugas strintas si movint a ingìriu de sa crèsia de Santu Nicola de Bari, fata in su millisexentuseti cun su granitu beni postu in sa faciada e cun sa cobertura a pinnetu. ma su sìmbulu de sa devotzione de sa genti est donau puru de atras ses crèsias, totus in su centru de sa bidda. Seus in una bidda assetiosa e traballadora, fata de genti bona, e custu arrennesceus a ddu cumprendi beni puru in custu momentu aici dilicau e difìtzili de sa stòria. Innui is giòvunus patint, calincunu torrat, ma funt sempri prus pagu cussus chi 'ollint abarrai innoi, in sa terra de is babbus insoru. Is festas fiant e funt ancora un'ocasioni po essi totus impari, ma cun prus pagu genti est totu prus difìtzili. Su Carrasciali, prus de atras, est una festa cun unu sentidu foti in sa genti, bivia in manera simpli e cun prexu mannu, cun sa voluntadi de arriri, de si spassiai e de ddu fai cun sa comunidadi. Seus bènnius in Bortigiadas in una dì de dolu po sa moti de unu tzitadinu connotu e stimau, In custus momentus totu sa bidda si frimat, totu sa genti est strinta acanta de sa famiglia de su motu e atziat in atu, in su celu, unu calixi po sa memoria sua. Seguramenti in su matessi logu innui puru issu una dì iat a festau o fortzis iat tentu tristura pensendi a is pagu siguresas de sa vida. Custu pimpirinu de vida chi sa soti nosta s'at donau Esti una testimonia pretziosa de su chi 'ollit nai a bivi in d-una bidda. Torrai puru in momentus de tristura cumenti a custu tenit unu sentidu de importu mannu chi no est pagu cosa. 'ollit nai arrispetu, atentzioni po is famìllias e po sa comunidadi. Esti una manera de bivi cun d-unu sentidu foti. Poita innoi, cumenti eus giai nau atra 'otas e cumenti nos est stètiu nau puru in atra ocasionis, in is biddas sa genti tenit unu nòmini e unu sangunau. No est un'umbra chi passat, o un'òmini achintzau in d-unu capotu chi si movit ne is disi fridas de ierru e de chini nisciunus sciri nudda.
Cherèmuli est una 'idda Minoredda, una 'idda bella però, a mie mi piaghet meda, mancari siat giòvine apo detzisu de irtare inoghe cun sa famìllia, cun sos amigos, deo tribagliu in Tàtari però 'onzi die viàgiu po torrare inoghe e deo penso chi At a èssere difìtzile meda chi no andet gai, però noi giòvines devimus fagher carchi cosa pro custa 'idda, no no podimus fagher chi chi andet male sa cosa, devimus poner totu s'impignu ch'amus, chi podimus fagher pro pro mandare avanti custa cosa, custa 'idda. Semus pagos, forsi oramai mancu batorchentas personas. Deo no bi fia ma sa zente narat chi Cheremule in d'unu perìudu contaiat milli abitantes. Deo apo pensadu una cosa, a dae-poi de su Covid chi zente meda si che torraiat a sas biddas ca ant cumpresu chi sa trancuillidade e sa paghe non sunt pro fortza cosas malas. Deo creo chi Zente meda si ch'at a torrare a sas biddas a breve. Cheremule est un'oasi si podet definire, ca b'est sa pineta, su monte Cucuruddu chi est bellu meda, su su Tipiri e b'est Tiesi afaca a chimbe chilometros chi est sa 'idda pius manna chi amus afaca e e gràtzias a Deus ca nos apògiamus meda a Tiesi, b'est su nuraghe Sant'Antine a pagos chilòmetros, mancat su tribagliu e sa zente est costreta a si ch'andare, su trabagliu est sa manera de de pòdere istare inoghe, poi podet esser bellu e totu però si non b'at tribagliu purtroppo semus costretos a viaggiare, a fagher àteru. Deo isto 'ene, deo trabaglio in Tàtari, est una grande, una 'idda manna, naramus, però deo sento cuasi sa sa netzessidade de de torrare inoghe, e no l'ischio, so nàchidu inoghe, so creschidu inoghe e deo torro inoghe. Est inoghe. Nois semus puntende meda cun sos zòvinos, semus, deo fatto pro su comune m'occupo de de s'isport ed est sos valores de su sport cun sos giòvines bisonzat de investire su custa cosa. Emule, cun s'iscuadra de chi giogat a pallone, est diventadu unu puntu de riferimentu in tota sa zona, ca giòvines de totu sas 'iddas afaca benint inoghe po giogare a pallone cun a nois ed est una cosa meravigliosa custa. Sa cultura est un'àtera manera de de fagher agregatzione e nois amus un'associatzione importante meda in bidda chi operat in custu setore dae trint'annos chi est su coro de Cheremule e est un'associatzione importante poite valorizat in totta sas maneras possibile e immagginabile sas traditziones de Cheremule comente cussas de sa chida santa comente sos cantos traditzionales de custa 'idda. Emmo est su sardu est comente s'italianu, meda zente faeddat solu su sardu ancora, capitat in zertas in zertas domos chi tue intras e si faeddat solu su sardu. Deo penso chi custa 'idda comente Cheremule mi 'enit a mente como Boruta chi est afaca e tenet su matessi problema de Cheremule comente tantas atteras biddas in Sardigna e chi est possibile chi at a finire gai Ma sa responsabilidade est de nois, custa cosa at a andare male si nois non ponimus totu s'impignu chi podimus pònnere po fàghere in modu chi imvetze andet in un'àtera manera. Comente amministratzione semus trabagliende in òtica futura, ecco, no podimus pensare solu a a oe, ma devemus pensare necessariamente a cras.
Sa chistioni chi torrat ogni 'otta est sempri sa pròpia. E duncas est custu su scopu de su viàgiu nostru. Su spopolamentu est unu dannu chi puru innoi, in Morgongiori, at isbudiau is domus antigas de perda e basaltu, At potau a foras is generatzionis de is giòvunus e at lassau una bidda cun is bècius chi depint essi assistius e dengaus cumenti su valori prus mannu. E puru cust'ota, pròpriu de chini est prus ainnantis cun is annus, eus agatau su sentidu e s'essèntzia de sa vida, s'arregordu frimu de is lotas polìticas e sotzialis de su passau, cussas chi funt stètias bonas a ponni impari sa genti cun su territòriu. ma puru cun d'unu sentidu de ispera po totu cussu chi podit sutzedi oi, cun sa cuscièntzia chi sa matessi ispinta, su matessi impignu chi si fiat donau in su passau podit essi arregotu de is generatzionis noas. No funt energias pèrdias ma est una linfa chi fait cresci e donat voluntadi e sentidu de resistèntzia a is chi bivint innoi. Morgongiori me is ùrtimus cincuant'annus at pèrdiu prus de sa mitadi de is abitantis, calaus de millitrecentus a mancu sescentus, ma is sortis de sa bidda podint ancora pigai una via de riscatu. Funt is cursus e ricursus stòricus. E chini si narat chi a pustis de is atziadas prus difìtzilis non podit cumentzai unu caminu prus lèbiu, prus pagu istrobosu? Andendi po sa bidda, chistionendi cun sa genti, cun giòvunus imprendidoris torraus in sa terra de is babbus, ma puru cun amministradoris de su tempus passau e de su tempus nou, no eus mai intèndiu su fueddu resa. Est una stòria de passioni, de dificultadis afrontadas e bintas totus impari, de caminus de crèscida de sa comunidadi chi in su passau teniat chistionis diferentis e chi at sempri circau sa manera de fai crèsci sa cultura e s'economia. Est berus, oi is sfidas funt diferentis, ma su chi serbit e chi podit fai sa diferèntzia una 'otta ancora, est su matessi spìritu, sa matessi tempra chi s'agatàt in su passau. Certu, is dificultadis non mancant, si circat de garantiri is servìtzius prus de importu traballendi impari cun atrus comunus, ma sa voluntadi de donai a custa bidda unu presenti e unu benidori est foti meda. A pagu chilòmetrus de Ales, sa bidda de Antoni Gramsci, innoi s'arrexonat a pitzus de s'òmini e de sa capacidadi tretu a tretu de podi cambiai unu destinu chi parit giai scritu. Morgongioris s'agatat in d-unu costau de su Parcu de su Monte Arci, una prenda naturali chi fait pati de custu territòriu, totu a giru ci funt montis, crècus e ìlixis de sèculus meda. Una bidda chi càstiat a su territòriu scampiosu e arricu de montis po agatai una via de riscatu. Custu est su mari chi depit essi avalorau cun su trekking, atividadis fatas pròpiu po potai a innantis una manera de fai turismu chentze pressi. Unu turismu fatu pròpiu po cicai de otenni una castiada internatzionali. E pròpiu po custu mirat sempri de prus a is biddas, a cussas prus piticas, innui sa natura est sempri amparada e difèndia. Morgongiori tenit un'identidadi pretzisa in sa cultura gastronòmica, is lorighitas, una pasta frisca cun sa forma de aneddu chi a s'incummentzu de austu tenit una sagra connota meda. Unu prodotu chi at puru potau a oberri unus cantu de pastificius artigianalis chi produsint e bendint puru aforas de sa Sardigna. S'arruga de sa torrada est druci e donat cunfortu cumenti una mirada in custus logus incantosus de sa Marmidda. Torrant a menti is caras de sa genti chi eus atobiau, is manus chi eus strintu, ma puru, de prus, is contus de s'impignu chi dogna diri potat ainnantis sa genti chi resistit in custus logus, cun sa cuscientzia de essi contau e de 'olli contai ancora, cun s'intentzioni de no lassai su passu.
Apo detzisu de bènnere in custu in custu paesinu, custu in custu pagas domos, chirchende unu modu pro pro e pro mi sanare dae tzertos dolores chi apo appidu de una separatzione familiare. e quindi apo apo chircadu su postu pius bellu, aia bisonzu de acciappare unu logu ispeciale, unu logu chi m'airet dadu chi m'airet dadu sa possibilidade de de torrare a naschere in su veru sensu 'e sa paraula. Connochia custu custu logu dae dae annos meda apo battidu inoghe amigos, collegas, tantas pessonas e ognunu est restadu affascinadu, est restadu incantadu de custas pagas domos ma soprattutto dae su logu. dae su lagu, dae sa dae sa lughe, dae sa bellesa ispeciale, incantada de de de de custu paesinu, chi at puru un'istoria importante, un'istoria importante, chi sun sos sos restos de de unu castello e tantas àteras cosas veramente importantes, tìpicas sardas ma tìpicas de sos Dòrias, chi faghent parte de s'istòria nostra. E quindi apo comporadu una domo, una domo 'ezza, una domo antiga, una domo fata in pedra, comente podide podide bìdere, est tuffu una pedra ùmida in unu tzertu sensu, quindi apo dèvidu risanare sa domo, apo dèvidu fàghere tantos tribaglios pro la pòdere pro la pòdere sistemare, pro la pòdere rèndere unu logu adatu pro mi pro mi riprèndere, pro agiuare a mie matessi E in custu modu agiuare a fizos mios a acciappare una serenidade, a acciappare unu modu pro riprendere una vida e torrare a comintzare. Est unu paese veramente interessante, est unu logu veramente interessante chi at tantissimas possibilidades, intantu at unu lagu sutta custa custu monte, unu monte de tuffu, unu monte biancu, unu monte veramente ispeciale ca sutta su monte est tota cantu trachitte, quindi est tota pedra ruja e subra custa pedra ruja bi suni custos istratos de calcare chi suni veramente interessantes, pieno de ciocula, de fossiles de ogni tipu, quindi già est una cosa divescia. E poi ogni manzanu si format una nèula chi est causada dae su lagu chi est pròpiu a sos pes de su paese, una nèula chi parent nues, chi non raggiunghen mai sa punta de su paese, dae domo ogni manzanu abelzo su balcone e mi paret de essere subra sas nues, est veramente unu postu ispeciale, unu postu chi dat propriu unu sensu 'e paghe ma sopratutto de bellesa, una bellesa unica, una bellesa chi aia bisonzu de de recuperare ca ca sa bellesa dat sempre una sensazione 'e paghe, sa bellesa chi segundu me si podet ancora valorizare Valorizare ca in custu paese est unu paese medievale, unu borgu medievale e quindi segundu me sa medievalidade andat recuperada, sas domos andan Fossi ristruturadas, si b'at unu progetu chi la podet restaurare e render in pedra, a mustrare sa pedra, ca sas domos antigas in su Medioevo funt totu in pedra, sentza intonacu, e sa pedra inoghe est bellissima, est una pedra ispeciale, che sunt sas falesias, Ogni die ch'at turistas chi turistas tedescos o de àteras natziones chi s'apican subra custas falèsias e si divertin e si divertin medìssimu. Custu manzanu, a sas chimbe a sas chimbe 'e manzanu, ap'intesu zente passende, ap'abertu su balcone e apo bidu custos Custas tres pessones atretzadas prontas a fagher custas arrampicadas e poi b'est su lagu, su lagu chi si podet veramente valorizare, bi sun sos fiancos de su monte chi unu tempus funi totu cantu fruttetos e como purtroppo est unu buscu Ma cussos fruttetos forsis si podent recuperare, insomma so seguru chi custu paese potat diventare unu centru de atratzione unicu, unu centru de atratzione non pro tantissimas pessonas, ma pro pessonas ispeciales, pro zente chi at gana de si ricostruire, chi at gana de torrare a vivere. Un'àtera cosa importante est chi custu paese est cullegadu, est vicinu a s'Alighera, vicinu a Tàtari, vicinu a tantos centros e sas cavas de tufu chi che suni parent teatros naturales, an un'acùstica ùnica. Una 'e custas cavas at una parete crollada e sa parte crollada dat a su tramonto e quindi est veramente una cosa unica, una cosa particulare e segundu me concertos meda, festas meda podent esser fatas inoghe. Meda turistas dae s'Alighera, s'Alighera chi est suvraffollada Podent pròpiu passare a Monteleone, si podet creare unu collegamentu pro pro valorizare ancora pius custu borgo e cunsentire pròpiu una ripopolatzione chi segundu me podet essere importante, una ripopolatzione de sas domos abbandonadas ca ch'at meda domos abbandonadas chi veramente mèritan un'interessu, unu restauru, unu restauru importante. unu restauro chi podet agiungher bellesa a una bellesa già importante chi ch'est. In su tribagliu meu, deo insegno in s'universidade, in su tribagliu meu, fatto riuniones meda, puru a livellu internatzionale, cun su Canada, in America, in tantos postos, in Sudamerica, in Giappone, in partes diversas de s'Europa, in Asia e devo narrer sa veridade chi no sento propriu sa luntananza e sa mancanza, poto tribagliare benissimu dae domo, antzis custu mi permittit de essere ancora pius efficiente, de lavorare de tribagliare ancora ancora mezus. E devo narrer sa veridade chi cando apo fatto custas riuniones chi sas pessonas biden in ue vivo mi preguntan de custu paese e tottu cantos sun affascinados dae sa bellesa propriu de custu logu. Su tribagliu comente cioè potende tribagliare online apo puru fatto fatto leziones e ca so visiting professor in tantas partes propriu 'e su mundu ma puru fatto zertas leziones in Tattari. Poto incontrare sos istudentes, ortas meda sos laureandos mios an bisonzu de de s'agiudu meu e non si podent mòvere ca 'enint dae tantos paeses de sa Sardigna o dae continente e tando mi pedint pròpiu de de mi pòdere incontrare online e custu rendet su tribagliu ancora pius velòce, ancora pius interessante. Quindi a parte chi est vicinu a tantos centros comente apo nadu, Biddanoa, S'Alighera, a Tàtari eccètera, però cun sa possibilidade de àere un internet veloce, unu collegamentu veloce, custu podet permìtere qualunque cosa, qualunque tipu de tribagliu. Fizu meu est est un'inzegneri e tribagliat in Pàdova e issu tribagliat online Solu online e issu m'at racontadu chi totu sos programadores chi tribaglian cun issu, chi sun a sas dipendèntzias suas, tribaglian online dae diferentes natziones, dae sa Polonia e dae sa Germània eccètera e issu matessi tribagliat propriu dae domo, quindi custu tipu 'e atividade, custa atividade pius tecnologica como est propriu una frontiera noa chi podet permittere a logos comente custu de essere valorizados e de essere vividos ca inoghe si vivet veramente. Deo so intendende sempe piu zente chi s'est ispostende in sos paesinos, in sos borgos. Est beru chi b'at unu spopolamentu, chi sos giovanos tenden unu pagu a si ch'andare, ma forsi no est nadu, cun sas tecnologias noas forsi est possibile torrare a vivere, ma A sopratutu est su tipu 'e vida chi faghimus como ch'est tropu frenetica, est tropu veloce, est tropu e amus bisonzu de de nos rifugiare, de acciappare una soluzione proprio a custa frenesia, custa frenesia chi nos est fattende impazzire, chi est creende totu una serie 'e problemas. Deo so' unu psicologo e connoco sos problemas chi sas pessonas ana E su bisonzu chi at sa zente de torrare a vivere, de torrare a una trancuillidade. Ecco, quindi no so perfetamente cunvintu, siguramente su calu, su spopolamentu b'est, però si podet arrivare a unu puntu in ue si podet frimmare e forsi sos paeses de sa Sardigna si podent ripopolare, siguramente non dae sardos ebbia, ma dae zente chi 'enit dae àteras regiones italianas e forsis puru dae àteras natziones, comente est sutzedende in tzertos paesinos apo intesu dae pagu chi in Ozieri o in àteras zonas

Po oi puru eus acabbau. Deu si torru gràtzias po s'ai sighiu cumenti sempri e si bieus sa xida chi enit cun unu atobiu nou de boga boxi. Aici cumenti sempri si si fait praxeri a si sinnallai eventus o callacuna chistioni chi pentzais ballat a essi contada, scrieisì una lìtera a su giassu boga boxi punto tv sitsicurru gmail punto com, poita nosu seus innoi, prus chi atru, po intendiri sa boxi de bosatrus.